ebe a na-ekwu maka asụsụ igbo omenala igbo akụrịa mmiri o mbọsị ọzọ ka mmanwụ gbakanale igbo bụ igbo mma mma nụ daalụnị asị m nke onye chiri nya zelụ abụ m nwaada gloria ekene owuno onye mgbasa ozi n'ime ogbe unu ma ka anyị si eme ya n'ime ogbe ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ anyị na-akwado asụsụ igbo n'ime ogbe anyị na-akwado omenala igbo n'ime ogbe anyị na-akwado njirimara asụsụ igbo n'ime ogbe ya bụ ọ bụ na ife asụsụ igbo na-adị gị mma omenala igbo na-adị gị mma ngwa bịa nso ka anyị kwado asụsụ igbo ekene m gị biko o nwere ihe m sị ka i tinye ọnụ na ya otu obodo anyị dị kịta ọ na-emetụta gị maka na ị ị na-ashine fọ ọ dịzị ka ọ nara emetụta gị mana ọ na-emetụta m nwa ya ka m ji sị ka m jụọ ọ na-emetụta gị Mụ na-ashine.
Ee, ee, ife ọrịa ịba fashion
Shine a m na-ashine ụkwa film trick o. Ọ na-emetụkwa m. Obodo a na-eshi ike eshi ike. ọ na-emetụ m ọ na-emetụ m rinne because ihe ihe na-emezi n'obodo a kịta anyị aghọtazi ọ dịzi ka obodo a jizi azụ aga Because i je n'afịa kịta ha na-ele ihe i golu 50 naira taa ị naghachi afịa jekwa igo ofu ihe anwa a sị gị na ọ 200 naira mgbe ụfọdụ anyị asị na na ọ Tinubu na-emebi Naijiria because mụnwa enwe okwu m na-ekwu all the time sị onye ọchịchị ọbụla batalụ Naijiria ndị naijiria ga-ekwuriri that na na onye anwa na-emebi naijiria mana i checkie ya ọfụma ọ anyị nwa ọ anyị nwa na-emebi obodo a na ihe anwa m kwu before i go ihe 50 naira today then ị laghachi afịa the other the next day ka i je go ihe anwa the same thing onye anwa lesi gị a sị gị na ọ 200 naira ke ihe melu the increase not fuel price dey increase asị gị na so ihe gbasara obodo a agwụgo ọ bụrụ na chukwu mee nwe ike na nwe ka o si dị maybe destiny helper bịa from anywhere now eh, or opportunity ka m fụọ n'obodo a mụ a ga-afụkwa afụ mana enweghị ihe m ga-eme na ọ just
Ama amado ụwa ọjọọ. Ọ na-emetụta onye ọbụla. Ọ na-emetụta m. Ọ na-emetụta m ahụ.
Ya na mma ọtụrụ ga-achị.
I kwetalụ na ọ bụrọ ọ bụrọ gọọmenti ka o si n'aka na ọ individual na-hike price of eh, things
mmadụ na-eme onwe
thank you anyị nwa na-eme onwe anyị anyị nwa na-eme onwe anyị enweghị ihe gbara bụ for me o That, uh, if you believe. oh. oh my own belief Well, daalụ rinne daalụ Mm. ebe ị nọ bụ n'ime ogbe ime ogbe na-akwado asụsụ igbo na-akwado ife na-eme na ana igbo anyị okay Ọ igbo ka anyị ji eme ya okay Mm. kedu afa gị afa m bụ

My Desire brand na-akwado ime ogbe ọ kacha mma na perfume. Otu a eh, obodo anyị dị, kedu ife ị nwere ike ikwu maka the current situation? Ọ na-atọ gị ụtọ ị kwadolụ ya ka ọ na ị kwadorọ ya?
Akwadoghị m ya, ọ naghị atọ m ụtọ. Because eh, ihe mebigo shinne shinne. a sị na mmiri esigo opi ụgbọgụ baa ihe mebigo shinne and anyị nwa anyị nwa na-emebi obodo a ọ bụrọ na ọ ndị ọchịchị anyị nwa ka o si n'aka a sị na ị na-atụ onye ọzọ aka aka ahụ ị na-atụ na-atụgọkwala gị anyị nwa melu ihe ji wee dị etu a Ee, ihe adịrọ suppose ịdị etu a dịrị n'oge gboo oge mpa anyị ha, ihe niile dị nnọọ a sị bụ ị pụta dịka atụrụ taba ihe niile gbaa surplus anụ mgbe ahụ amakwa m ka ụdị ndọrọ ndọrọ ọ dị ihe a na-adọkasị anyị bụ ndị nke anyị bụ ndị nke anyị bụ ndị nke anyị. ihe niile bejeti isi egwu ife anyị hụ nke nke- nke December a na mmadụ m ebe anyị na-eje eje ife anyị rụ
so eh, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya ị nwere ike eh, ya ndụmọdụ ị nwere ike inyenụ ya bụ onye onye na-etinye ego na ife ọ na-ele ya ya kwụsị ka ọnya tinyebe because ọ dị obvious na ọọ anyị nwa ka o si n'aka igbo na- as in, ọ mmadụ na-eme onwe They tell you. ee ọ mmadụ na-eme onwe Yeah. eh. ị na-asị eh, onye na-etinye ego ya kwụsị ịkwụrụ ya n'ọnụ mana o jekwa ihe ije mee mana anyị nwa bụ adult ọ dị ụmụazị kakwa n'anya ikike ụmụazị kakwanụ mma karịa ndị okenye ị pụta sị onye ọ bụ i mechagodi ya na-asị sị elezina ị ka ya-afụ onye ka na-eme ihe ahụ so ọ bụrụ na a ga-ahọpụta ndị dị sincere ga na-eje ọ bụrụ na a sị sị ime ihe a sị lee ihe a 100 naira hmm. e lebe 100 naira mana before i kwube sị ile 100 naira gị nwa na-ekwu sị ile ị mago ego one ọ dị n'ahịa e produce e, e, e ga-esi lebe sị were ihe dị ka Indomie na onye ọbụla amago na e nwere ike na ndị Indomie melu Indomie ha si eh, eh, distribute n'ọnụ 5500 ehe ị bazie ahịa i je chọba na o nwe ndị na-ele that ihe ahịa e distribute 500 800 inwe particular price fix for ndị golunu na-achọ ile to individual a na-agazi na ọ bụghị ikwu n'ọnụ because i kwuchago niile n'ọnụ ihe na-eme ka na-eme ma mma tọ so na ọọ ikwu ịhọpụta ndị ị ga-ahọpụta ga na-aga na-supervise ihe na-echeki na-supervise. ihe ọ bụ e kwukwalụ nụ ọ ihe e kwuru ka a ka a na-eme na-eme Anọ.
Wa daalụ rinne. Daalụ. Kedu afa gị nwa? okay afa m bụ Chioma Mm.
Chioma daalụ rinne na i tinyela anyị ọnụ. Oh, Mm. Ya dịlị gị na mma. o. mm.
ihe o kwuru na-abụ eziokwu o nwere ihe ọzọ a na-ewepụ ewepụ nwekwana nke a na-etinye etinye na inside because Nigeria anyị anụwa ọ dịzie ka ihe na-eme eme kịta ọ bụzi worst nke kachasị njọ bụ ihe oriri ị ma na ọ bụrọ mmadụ niile na-enwe ego igotenwu ihe ihe oriri a na-ekwu okwu ya kịta anụwa ọkachasị ndị poor people ka ebere anyị na-emetetugolu okay na mmadụ nwere ike na ị gaa n'ime afịa na ịga igo ihe ihe i gotere like today o nwere ike ọ bụrụ na ọ nọ na 20,000 ị gazie the following day a add gị ya 5,000 on top extra ọ dịzie ka ọ bụ anyị nwa na-awọzi onwe anyị awọ and ashị e ji ashị ere afịa o nwerọ onye dị straightforward okay ihe a na-eme kịta anụwa a dịghị echezi echiche maka ndị adị ekwuzi okwu ndị big man because ndị big man that their own ha nọrọ onwe ha ihe a na-ekwu okwu ka e wedanata aka na ihe a na-ere ere ọkachasị ihe oriri because ihe oriri a without nri na nobody can survive ihe a na-ere afịa a ga na-eme the supervise ọ bụrụ na a sị na a na-ere like one bag of rice 20,000 ọ bụrụ na ọ 20,000 na nke a na-ere mana anyị nwa na-eme kịta anyị gaa gote ihe 20,000 a bịa addịa ya extra money na-asị gị na ihe agaraka ọnụ na ihe agaraka ọnụ ụfọdụ wụ ashị ashị o nwee ndị ji ashị ashị na-ere afịa nwee ndị ji eziokwu na-ere afịa mana anyị nwa na-awụ awụ anyị nwa bụ

gọọmenti they are worse nke ha bụ the worst so ihe anyị na-achọ ka ha ọ bụrụ na e nwere otu chukwu ya-eshi change obi ndị a nọ n'ọchịchị e wepụla anyị ndị ndị because chukwu sị na ihe nyere anyị ewu ndị n'udo na ọ bụrọ ndị ga-achịgbu anyị anyị achọrọ ndị ga-achịgbu anyị please make them carry their self down ka ndị ga-achị anyị ọfụma Yes. banye Oh. ngwa daalụ rinne nwanyị ọma kedu afa gị afa m bụ amara daalụ chukwu gọzielụ m gị manif food and beverages na-akwado ime ogbe manif ọkacha mma dị na mmanya nne daalụ biko nwee ife sị ka anyị tinye ọnụ na ya etu a obodo anyị dị ọ na-emetụta gị maka na arụ gị amaka ị dịrọ ka onye ọ na-emetụta biko tinyela anyị ọnụ ọ na-emetụta gị ka ọ na ọ nara emetụta gị ọ dị gị mma mbakwa
presently now this situation that we have in this our country now hmm, is not that funny o oh. because funny enough you said i'm looking good it's by the grace of god we are living life of packaging

250 naira per paint paint anyị jee afịa taa echi nile anyị chọrọ ije gote ife n'afịa e tinye ego so definitely the what you make today you add it and look for more to buy
tomorrow and ọ ga-emezi ọ dịzịa ka a ga-asị na onye na-agba mbọ ada agba mbọ because nke ị lụta i welu ga zụlụ lekwa that is what we are saying

unu afụgo na anyị abịago n'isi njedebe o ji akwa awụ arụ mara onwe ya daalụnụ n'ime ogbe chukwu abịama gọzie unu na-ebinyekwala anyị aka n'ihe onyonyo anyị na-eme ka anyị wee na-akwado asụsụ igbo